igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu aka m bụ onye nke gị maazị Onyekachukwu ihe anyị bịa tata bụ maka nchekwa ezinụlọ na nchekwa obodo anyị maka a sị na ọ ejesịa n'ama eburu bata n'obi oyibo wee sị na charity begins at home so ọ bụrụ na anyị chọọ ka anyị dozie obodo anyị ka anyị dozie ana igbo ị ma na anyị ga-ebido n'ezinụlọ anyị dị iche iche mana bido na nna bịa na nne si na nne wee bịa na ụmụaka maka na ihe niile aghasago ị bata n'obodo anyị dị iche iche n'ime obodo ebe a na-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ị fụ ndị ga-asị na ọ bụ na o sighị n'aka ha wa na ọ gaghị aga onye mara ihe ga-adị mma n'obodo mana because na ọ bụrọ ndị ọ chọrọ ka ọ bụrụ ha wa bụ ya na-achị o nwee ike ịtụta alo a atụta nke a ga-eme eme o soro na ndị na-agbasa ya e kwuo n'obodo na a ga-eme ihe dị etu a ọ jụkwarị sị na a ma eme ya jee gangụwa up ọ kpọta onye nke a ọ kpọta onye nke a na ha ma emekwu ihe a a na-etisa obodo maka gịnị ọ ya ka ndị akpaza ji wee tie sị ọ bụ gịnị mere ekpere anyị chukwu anaghị azakwa ya ọ bụ gịnị mere akwa anyị anaghị erukwa ya ntị lee ọ bụkwa gịnị mere akụmakụ anyị adịghị etokwanụ eto ewo ọnwụ ike juru ebe niile mkpagbu ejuwo ihe isi ike jukwara n'ụwa taa nne na-egbuzi nwa ya nwa na-egbukwa nne ya enyi na-erezi enyi ya ntụkwasị obi anala n'ụlọ nzukọ anyị ọ bụ gịnị ka anyị na-ahụ ilo na ịzọ ọchịchị na-achị eze ọ bụrọ otu a ka o si dị n'obodo anyị onye fụta o je gbafuo nwanne ya afọ maka gịnị na adị eme nke ahụ ya chọọ iwu bụ na ị chọ ka ọ bụrụ nke ahụ i me ka a ga-eme nke ahụ ị chọ ka a ga-emerịrị ọ bụrụ na emeghị nke ahụ i wee jide ihe niile emere eme i je ghasa ya obodo na-akpa ka a ga-esi wee gaa n'iru i je ghasa ya wee na-ajụ ụmụ igbo ọ ga-abụ n'ole mgbe ka anyị ga-anọgide na mmehie ụmụnne m lee a jụrụ nwata ihe gburu nne ya ọ sị ọ bụ eju a jụọ ya gịnị gburu nna gị ọ sị ọ bụ eju a jụọ ya gịnị ka i ji n'aka ọ sị ọ bụ eju nwa m ụjọ na-atụkwa gị mmehie gbuona ndị nna nna ndị gara aga mana a ka nọkwa na mmehie na-akpagharị ana igbo biko arapụkwana ihe na onwenubo onye rapụrụ ubi ya na o ruru ahịhịa na nwoke mara ihe na-eme ka nna ya ṅụrịa ọṅụ ma nwa nzuzu bụ n'iru uju nne ya mmadụ abụnụrụ ihe ọnụma nyere chineke ezigbo papa anyị ka obi gị jụrụ mmadụ abụnụrụ ihe ọnụma nyere ana igbo ezigbo mama anyị ka obi gị jụrụ wee na-asị onye mara ihe ọ ga-eme ka obodo anyị dị na mma onye agbazina nwanne ya mgba okpuru ka anyị nyụkọọ mamịrị ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ ka udo tọrọ atọ bata n'obodo anyị ka a na-enwekwa ogologo ndụ a na-enwe ahụ isi ike kwụsị ọnwụ ike a ọnwụ ụmụ ntorobịa na ọnwụ ụmụ agbọghọbịa ọnwụ erughị eru obodo nọrọ dịka obodo anọrọ a bata n'obodo dịka mmadụ anọrọ n'ime ya ọ kwa na etu a anyị na-agbafusi onwe anyị afọ ndị ọ bụ anyị na ha amara ka ike anyị ra mara ebe ike anyị si mgbe a ga-awakpo anyị e nwezikwa ihe anyị ga-emenwu aka m bụ onye nke gị maazị Onyekachukwu ọ bụrụ na taa bụ izizi ị na-afụ iru anyị pịa aka na follow button pịakwa aka na share button a ka ụmụnne anyị ndị ọzọ wee nweta message a maka na eji m aka na ọ dị ezigbo mkpa na ọ ga-eru onye ọbụla aka udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo ma mata na ka onye si eme ka e kwesị akpa ya